Wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani. Nkhani yake ikukhudzana ndi mnyamata amene waphedwa okuphawo kukhala aphunzitsi ake kapena kuti a lecture ake amupha. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Ali Abdul amachokera ku Tanzania ku Mwaza. Mwanayu mayi ake ndi aku Uganda ku Jinja pamene bambo ake ndi aku Tanzania ku Mwaza. Anthuwa adakumana ngati kachibwenzi zotsatira zake mwanayu anabadwa. Atabadwa anayamba kumphunzitsa weziwezi mpakana mwanayu adakapezeka pa Dar es Salaam University. Chaka choyamba atafika pa Dar es Salaam University china chilichonse chinali bwino. Anthu ambiri ophunzira pamenepa ankamukonda chifukwa chakuti iyeyu adali mnyamata ozichepesa komaso adali mnyamata okonda kuwerenga mabuku kwambiri. Zikupitirira chonchija kudapezeka kuti lecture wina adayambaso kumkonda koma iyeyo adali mmapulani ena. Zosatira zake lecture uja adamuuza Ali Abdul, lecture yo zina lake ndi Bosco Chiombo, adamuuza Ali Abdul kodi iweyo ukudziwa kuti ngakhale uli pa sukulu ungathe kumapeza tindrama tina ntina? Ali Abdul chifukwa chakuti adali mwana okonda kuphunzira zinthu zasopano adamuuza kuti ungathe kundiphunzisa ndingapange bwanji? Lecture uja adamuuza kuti. Ubwere kwathu ndizakuuza zochita. Anati okay chabwino anapita kunyumba kwa Lecture, atafika kunyumba kwa Lecture adamuuza kuti ineyo ndimapanga business ndimagulisa mipututu ku Burundi, Kangara ndikumene ndimagulisa komaso Kinindo, Kinama ndikumene ndimagulisa mipututu imeneyi nde ngati ukufuna ndingathe kumakupasa mipututu ndizikuuza zochita ukamapita kumeneko uzikandigulisira. Anati okay yabwino. Zotsatira zake adampatsa mpututu woyamba adakagulisa ndalamazo adaika ku account kwake. Zotsatira zake adapanga transfer ku account ya Bosco nde akhala apanga zimenezi kwa nthawi yaitali koma iye uja samaziwa kumene imapezekera mipututu imeneyi. Kenako adazindikira kuti mipututu ija amachita kuba anthuwa. Chifukwa chakuti nthawi ina yake apolisi adamupeza adamugwira ndi mpututu. Zosatira zake adamuimbira Bosco. Bosco adatumiza ndrama kumpasa wa polisi uja adamusiya iyeyu mpakana anakagulisa ndipamene anaziwa zoti business iyi siyabwino bwino. Nde munthawi imene ankapanga business imeneyi kuyambira tsiku limenelo ankaziwa zoti business imeneyi ndiyosalongosoka komabe panalibe njira ina yotuluka mu business imeneyi. chifukwa choti adalowa kale nde ankangopangabe bizinesi imeneyi ndipo akhala apanga bizinesi kwa nthawi yayitali nde mwezi watha bosco adantumanso anampasira mpututu ali mpututu umenewu kagulise komwe uko ku kangara mu burundi atapita kumene kujako kudapezeka zoti bosco adamuimbira foni mpututu umenewu kastomalayo umuuze atumize ndalamazo ku akaunti kwanga asatumizire kwako anati okay chabwino Atatumiza ku akaunti kwake, iye uja Ali ananyamuka anapita Ku Tanzania. Atafika kumene kuja adamkumanitsa Bosco. Ndipaseni share yanga. Kudapezeka zoti Bosco adamuuza kuti ndama zija sizidafike zikafika ku akaunti ndikupasa. Adati okay chabwino andadikilira. tsiku lidapita mawa lakenso lidapita adapitanso kwa bosco kukamfunsa za ndalama zanga zija zili bwanji bosco adanena kuti munthu uja transaction imene anapanga ndi ya feki ndalama zija sizidafike oti mpututu uja watibera komabe usadandaule ndikupasabe kena kake adati okay chabwino ndiye amakhala makhala kenako boscoso adamwimbira foni ali ndapeza mpututu wina ndifuna ukagulise Ali adanena kuti business imeneyi ineyo sindikuifunanso ndikufuna ndituluke panopa ndine born again koma Bosco adamkakamila Ali uziwa chani ndikudziwa wakhumudwa chifukwa cha business yoyamba ija koma zimene tipange ndi izi ukakagulisa iwe ndalama zimene umayenera kutenga business yoyamba ija utengaso apapa komaso ndi share yako yapanopa utengaso komabe zimenezi Ali sizinamsangalasebe adamuuza Bosco ine ndati sindikufuna chonde ndilekeni. Ndiye Bosco atamva izi, zinamvekera ngati iyeyu waukiridwa chifukwa choti iyeyu ankafuna azigwiritsa ntchito Ali mu ma business ake ndicholinga choti iye asamaonekere. Ndiye atamva izi, sindikudziwa zoti zinamuthera bwanji kaya naye akagulitsa mphuthuwo kapena ayi, sindikudziwa. Koma zotsatira zake anthuwa amakhala amakhala, ndiye week yatha Bosco adamuimbira phone Ali. Uziwa chani? Ndikhululukire. Kunyumba kwathu kuli birthday party ndimafuna ubwere. Ali anati, Okay chabwino ndibwera. Lidali Friday limenelo. Kudapezeka zakuti Ali adaimbira chibwenzi chake. Bosco wandiimbira foni akuti kwawo kuli birthday party ndiye ndifuna ndipiteko. Tiye tipite. Chibwenzi chake chija chinamuuza kuti, Ah ineyo za mapate sindikufuna panopa ndili busy ungathe kupita. Ukabwerako kapena ukafika kupateko undiimbira foni. Anati, Okay chabwino. Adapita kupate kuja. Ndiye chibwenzi chake chija chimayesa kuimba foni, foni yake siimagwira. Zotsatira zake, makolo akenso a Ali Abdul amaimba foni, koma foni yake siimagwira. Ndi zimene zinapangitsa kuti makolo ake a Ali Abdul akhale odabwa. Zotsatira zake, adamuimbira foni mkazi wake amene ali chibwenzi chake. Atamuimbira, adawafotokozera. Nanenso ndikumuimbira foni, koma foni yake siikugwira, sindikudziwa ali kuti. Koma call yomaliza imene ndinalandira kwa iyeyu amanena kuti akupita kwa Bosco kuli birthday party mwina titapita kumeneko kukafunsa kuti anayenda bwanji kuchoka kumeneko angathe kukatiuza. Atafika kwa Boscoko, Bosco samam'dziwa mtsikana ameneyu koma mtsikana ameneyu adafika kumene kuja Bosco adanena kuti Ali sindikumudziwa, kuti Ali ndi ndani sindikudziwa komanso zoti kunoku kunali birthday party. mboza zedi kuno kunalibe birthday party mwina iyeyo anakunamiza kuti abwera kwa ife akupita kwina kwake ndipo aliyo sindikumudziwa kuti ndi ndani mtsikana uja adanena kuti ndi student wanu komabe bosco adanena kuti ndili ndi mastudent ambirimbiri sindingathe kuwaloweza onsewa anati okay chabwino ndi makolo ake aja adapanga chiganizo chopita ku polisi pamodzi ndi mtsikana uja. Atapita ku polisi kuifotokoza nkhani, apolisi adanena kuti mm, muziwa chani, tiye tipiteni kaye kumeneko, mutu wa nkhani uli pamenepo, tikayambire kufufuza kumeneko kuti anachokako bwanji. Atapita kumene kujako adamfunsanso Bosco, iweyo ukuti Ali sukumudziwa? Bosco adanena kuti eya. Kenako anafunsa mtsikana uja kuti anakuimbira foni iyeyo Aliyo kuti abwera kuno. Mtsikana uja ananena kuti eya, anati okay, chabwino. Kenako apolisi aja adatenga number ya Ali kuyamba kuipanga track. Anaona kuti Ali adaimbirana ndi munthu. Atatsetsereka mmusi adaona kuti Ali munthu ameneyi amakonda kuimbirana naye kawirikawiri. Kenakono adayamba kufunsa kodi munthu ameneyi ndi ndani? Ankafuna amudziwe. Kenakono adapita ku bank account yake. Adapeza kuti Ali amatumiza ndalama zambirimbiri zankhaninkhani kwa munthu ameneyi. Koma munthu ameneyi dzina lake silinali Bosco ayi. Ndi apolisi aja anayamba kufufuza, kodi munthu ameneyu ndi ndani? Kodi iyeyu ndi Ali panali ubale wanji? Kenako anayamba kumufufuza munthu uja, kupanga track number ija, anapeza kuti munthu uja ndi Bosco. Zotsatira zake adapitanso kwa Bosco. Iweyo Bosco, dzina lako lenileni ndi ndani? Bosco adanena kuti dzina langa ndi Bosco. Are you serious? Eh, tipase phone number yako. Adapereka phone number. Ndi dzina limene linatuluka Pa phone number paja lidali lina silidali la Bosco. Kenakono anampanikiza ndi mafunso. M'bale tatiuze chilungamo iwe ndiwe ndani? Iwe si wakuti Bosco anavomereza eya ndineyo. Limenelonso dzina lina. Anati okay chabwino nde iwe apapa tikukumanga. Bosco anali odabwa. Anamtenga namponya mu van. Kenako atafika ku polisi adayamba kumfunsa mafunso. Iwe tatiuze chilungamo. Ali ukuti sukumudziwa zinatheka bwanji Ali anakutumizila ndalama zimenezi komanso amakuimbila nthawi zonse iweyo ndi Ali panali ubale wanji komanso Aliyu ambapanga business yanji yomakutumizila ma million onsewa 1.5 shillings 2.5 shillings 4.5 shillings kenako Bosco adayamba kuulula chilungamo kuti Ali ndikumudziwa Ali ndi ine timbapanga business yakuti yakuti kuti munthawi imeneyi Bosco anamumenya kwambiri apolisi aja Naye anavomereza mpakana anakaonesa Ali pamene anamukwirira. Kudali kuti Ali adamupha ndikumkwirira ndi cholinga choti iwowa asapangidwe expose ku zoipa zimene amapanga. Akuti adamupha ankaona ngati kuti mmene ananena kuti ndawona akawaulula zoipa zimene amapanga ndizotsatira zake adamupha Ali. Ndiye panopa nkhani yake idakali mkati. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro, makamaka ana a sukulu. Chonde guys, mukapita ku sukulu ingopangani za sukulu. Ngati mukupanga ma side hustle, yesetsani kuti azikhala a clean. Osamapeza ndalama mu njira zosakhala bwino. Chifukwa chakuti tsiku lina lake zikapanga backfire sizimatha bwino makamaka ukajoyina ma group a underworld amenewa kuti utuluke zimakhala zovuta kusiya kwake kumakhala kumwalira chifukwa chakuti amakhala ndi mantha iyeyo akatuluka akatipanga expose zotsatira zake anzako ajaso amakupha chifukwa choti network imeneyi ndi yayikulu even apolisi anthu ambiri akuluakulu alinso mu network yomweyi ndiye kuti utuluke amaona ngati uwapanga expose chifukwa kutenga mibududu imeneyi kuchoka naye ku tanzania kupita naye ku burundi zachidziwikire pa bodaso padali munthu wina wake amene amagwira naye ntchito ndiye kuti uwaulule chikhala chitcheni anthu ambiri amangidwa zosatira zake amakupha ndiweyo ndiye akuluakulu chonde ngati mukujoyina magulupu ngati amenewa chonde muziwe ndichi ukajoyina sumatulukanso